Tá tú ag éisteacht leis na GaelGals ar Raidió Rí-Rá. Ok so tá muid ar ais agus tá daoine sa chúirt tá mé in ann tú a fheiceáil. Tá Doyles díreach in aice liom. Tá muid vacsaínithe agus. Tá muid slán. Tá muid slán. Fós beo. Tá muid fós beo. Fós beo. Agus tá muid in éineacht lena chéile agus tá mé an-sásta faoi. Seo an chéad eagrán atá déanta againn lena chéile sa fíorshaol. Yeah, mar thosaigh muid é seo i lár, le linn na paindéime, ar Zoom.

No, ní raibh rí. Agus ní fans mór muide in aon chor! Tá orainn like uasdátú a thabhairt mar. Tá go leor athraithe tar éis. Tá go leor athraithe tar éis tarlúint agus bhíomar ar bhriseadh don samhradh le like sos a thabhairt dúinn féin agus bhí rudaí like ag oscailt suas agus bhíomar like ag fanacht ar ehm an na vacsaínithe agus rudaí mar sin agus yeah so tá tá muid fós cineál

i gcomparáid le le mé i mo chónaí sa bhaile. Bhuel, I mean, maith thú 'cause tá tú théis déileáil leis an bus, leis an luas, leis an traein. Níor thuig mé nuair a bhog tú like nach raibh tú théis mórán ama a chaitheamh i mBaile Átha Cliath. Ní raibh, like bhí mé tar éis ama bhí mé tar éis am a chaitheamh ag siopadóireacht nó b'fhéidir fanacht dá mbeadh rud éigin ar siúl sa Bhord Gáis. Ach em yeah no bhí tuiscint agam ar Shráid Fhearchair agus b'in an méid agus b'fhéidir Cosúil le go leor Gaeilgeoirí fud fad na tíre. agus agus Sráid Grafton chomh maith agus b'fhéidir Dún Droma ach eh, sin an méid. So em yeah, ag iarraidh dul i dtaithí ar ceapaim go bhfuil mé feabhsaithe ach le cabhair eh, mhór óna gals. Just beagán trua no bhí tú absolutely dead. Bhí tú níos fearr ná mise ar an luas, Kate Van Gate. um, ach yeah, so tá muid inár gcónaí le chéile, is breá linn an árasán atá againn. Tá muid gafa leis. Mhm. Agus so sin teach na nGaelGals anois. Beidh muid ag bailú le chéile. Beidh cruinnithe againn ansin go minic.

Spinning around mar a déarfá. Get out of my way. As mo bhealach. So um, nuacht eile. Céard é? Tá muid tar éis tús a chur le máistreacht, Al. Yeah, thosaigh mé Nuacht sa eile. Taylor Máistreacht. Scríobh agus cumarsáid UCD le múinteoir Meg. Cara an phodchraolta. Agus tá sé iontach ar fad. Tá muid díreach tar éis seachtain a dhéanamh go dtí seo ach tá sé an-spéisiúil agus tá na léachtóirí go hálainn agus tá an Roinn go hálainn agus tá mé ag tnúth go mór leis. Yeah agus tá an an tá dream fíorbheag ann, díreach deichniúr atá i gceist. Tá siad ar fad funny as. Tá siad ar fad go hálainn. So sin class yeah. I mean an-chuid athraithe inár saolta le déanaí. Bhfuil na gals eile ann? Bhfuil na gals eile? Bhog siad thar lear. Yeah.

Bíonn. Agus bíonn siad sa linn snámha beagnach gach lá. Ach tá araon dul ar chóir. Beidh muid ann, beidh na Gaelgals ar fad ann ag staid éigin. Buailfidh muid le chéile i Dubai agus beidh an-time againn. Dúshlán, am I right? The room. Samhlaigh an content though, beidh sé spéisiúil nuair atá muid i.

Tá, yeah, so tá sí díreach ag déanamh taighde do turas eile a bheidh á dhéanamh ag na Gaelgals nuair atá muidne ar fad ag dul go dtí an Ghréig. le bheith in Mamma Mia uimhir a ceathair. Beidh TG4 á thaifead. Beidh TG4 á thaifead agus táimid fíorbhuíoch as an tacaíocht agus an maoiniú a fuaireamar ó TG4. Ó, cé a bheadh mar charachtair éagsúla? Ó, ó, like saol na Gaeilge? Yeah. No, no, fi, no, Fiona na Gaeilge, you know, cé, Fiona na Gaeilge. cé a bheadh mar, mar Sophie?

Oh my god ok dibs ar Harry is mise oh yeah Colin Firth Colin Firth ach seo an chéad ceann mar sa dara ceann you know bíonn siad níos óige mar is na cineál flashbacks atá ann Bill óg Ceist conspóideach anois le cad é cé hé go basically an fear is fearr libh ó na scannáin Bill óg? nó Sam

chun dearmad a dhéanamh ar gach rud. Ach bhí díomá orm lads, cos ní raibh sé mar an gcéanna le 2019. nó na blianta roimhe sin, bhí rud éigin mícheart. N'fheadar ar chaill siad like, na scileanna sóisialta a bhí acu nó rud mar sin mar gheall go raibh siad i quarantine don chuid is mó den bhliain roimhe. Ach bhí sé aisteach. Bhuel, caithfidh mé a rá gurb é seo an chéad sraith

faoi leith is ceann faoi leith oh, ach tá Maura Higgins sa cheann ó 2019 so. yeah, agus Molly-Mae agus Ellie Belly Ellie Belly níl muid chun an fear Éireannach a bhuaigh an rud a lua nó I mean it's not love no no ní well tá sé go breá ach chuir bhí seisean in ann teacht ar choinne le um, ealaíontóir tatú so ní raibh mé in ann dul chuige agus fós tá fearg orm faoi so

We're done. Bhí bhí beirt cailíní i Casa Amor nach raibh le feiceáil in aon chor. No. Like ní raibh siad san áireamh s- sna scéalta, na cineál storylines a bhí i gCasa Amor, like i gCasa Amor. Tá urrús an-tábhachtach. Ar an bpodchraoladh seo. Ach yeah, ní raibh siad le feiceáil in aon chor, so díreach bhíomar ag brath ar Matthew don chineál rep-. Ionadaíochta. Ionadaíocht ó Éirinn, yeah. Tá sé an-ghreannmhar. Agus nuair a d'fhág sé Love Island rinne sé go leor like TikToks greannmhara. Good, yeah, agus bhí siad actually greannmhar. Bhí. I gcomparáid le Hugo. Agus bhí go leor daoine ag cur ceisteanna air maidir leis na daoine a bhí sa teach agus gach rud agus bhí sé an-ionraic, ceapaim. Yeah. Sna freagraí. Yeah, bhí sé greannmhar. Ag, agus céard a cheap sibh faoi na buaiteoirí? Thaitin siad liom. Thaitin siad liom. Oh, do you know what, is just trua mór é an rud, like, Liam agus Lily, Milly, cibé rud, like, in ainm Dé, bhí an ainm bloody céanna acu. Ach is tr-, honestly, is trua gur tharla sé sin. Mar bhí siad foirfe seachas sin. Bhí siad foirfe seachas sin. Ach an. I mean, like, ní hé sin an fíorshaol, ní bhíonn aon chaidreamh foirfe. Tá an ceart agat. Tá Sinéad anseo an-réalaíoch agus an-réasúnta. Ní bhíonn saoi gan locht, ní bhíonn Liam gan locht. Sin an méid a dhéarfaidh mé. Sin sin ainm nua an phodchraolta. Sin ainm ainm ainm an an eipeasóid seo. Ní bhíonn Liam gan locht. Ach an méid sin ráite, bhí mé feargach le le Millie. Níor cheap mé go mbeadh sí chomh toilteanach like é a ghlacadh ar ais chomh tapaidh sin. Yeah. Ach nuair a chaitheann tú an méid sin ama leis like gach lá like nuair a chaitheann tú chuile uair faoin spéir leis umm bhí sí an an-díograiseach faoi agus an is dócha, stuacach faoi ag an tús agus bhí mé an-sásta faoi sin ach chonaiceamar dhá episode nó trí episode agus í feargach leis nó nó ceithre episode b'fhéidir agus sin sin sin cúpla lá chomh maith mm. agus tú ag caitheamh chuile uair leis so b'fhéidir go raibh sé you know an-chrua uirthi ansin agus rudí mar sin so mm. b'fhéidir go raibh cuma air go raibh sí ag géilleadh ach níorbh géilleadh a bhí aige. Agus ní fheiceann muid gach rud i gclár atá mar sin. Sin é. Agus freisin, nuair atá tú i do chónaí leis an té a bhfuil tú cineál ag scaradh nó tá rud éigin ag tarlúint ann, tá sé fíordheacair nuair atá tú á fheiceáil. An t-am ar fad. Agus nuair atá grá agat dóibh. Agus ní dhéanfaidh mise dearmad go raibh airgead san áireamh. Fair. I mean, ní ceap, ní ceapaim go raibh Millie ag leanúint No, ní. an airgid. No, ní raibh. Ach, Dhein sí dearmad, mar is beag airgead atá i gceist. Ag deireadh, ag deireadh an lae. Yeah! An caoga, it's caoga míle. ca- oh, I mean, bheinn breá sásta le caoga míle, all mé fhéin. Tagann na daoine seo isteach le milliún leantóirí. Ní thagann, though, ní thagann siad isteach leis an oiread sin leantóirí ar dtús. Fágann siad le milliún leantóirí. Fágann siad. Agus. like is leor póstáil amháin atá urraithe ar Instagram is dócha like deich míle seans má like má ghlacann siad leis an obair sin you know Yeah. is féidir like féidir Molly mé tá brón Yeah, orm yeah, yeah. tá Sure. cheannaigh sí literally fuair sí an chéad íocaíocht agus cheannaigh sí Range Rover like láithreach like an lá

na daoine, na beirt cailíní sin a bhí ag Casa Amor, like, dhéarfainn nach raibh go leor leantóirí acu. B'fhéidir. No, ní raibh, ach tá mé ag rá, seo na buaiteoirí, ní fhaigheann ach na buaiteoirí an deis an t-airgead a roinnt, nó cineál éagoide nó an rud sin. Agus nuair is tú fhéin an buaiteoir, like, de ghnáth faigheann tú níos mó deiseanna mar is tú an buaiteoir agus rudaí mar sin. Más rud é gur milliún punt a bhí i gceist, bheadh níos spéise. Yeah. I want níos spéise. Well, bhí, bhí go léir. But, no, bhí mé chun, ag, ag ceist a chur oraibhse, más rud é go raibh oraibh coupling up a dhéanamh, Oh. the dinners and the lads a bhí ar an sraith. Ar an sraith. Ó, eh, eh, Teddy, céad faoin gcéad. Oh, Yeah. yes. Gan dabht. Teddy. Ba aingeal é. Yeah. Teddy nó Toby? Á, blessed little Toby. Blessed little Toby. D'fhéadfaimis episóid iomlán a dhéanamh ar Toby. Á, tá sé gas nach bhfuil. Agus as Maigh Eo a mháthair, woohoo! Maigh Eo abú. Maigh Eo abú. Ok, sin, sin scéal eile, sin scéal eile. Mar ionadaí Bhaile Átha Cliath níl mé ag iarraidh tús a chur leis an gcomhrá seo. Bhí bhur nóiméad agaibh cúpla uair. Cén duine a phiocfadh? Bhuel anois rinne mé dearmad ar Teddy oh my god. Beidh yeah Teddy is maith liom Teddy I mean like Like tuigim go bhfuil sé chomh dathúil sin but like

An Bhreatnais? An Bhreatnais. Íosa, yeah, gabh mo leithscéal. Yeah, b'in é. Bhí sé just ceapaim go raibh sé chomh like ró-foirfe mar dhuine, ró... Níor thaispeáin siad like an-chuid den phearsantacht a bhí aige. No, níor thaispeáin, seachas nuair a rinne sé botún ollmhór, ollmhór. mhór. Ach cathain thú go liom agus é. No, I'm sorry dear. Ag an tús, no, you see, b'fhéidir just go bhfuil claonadh agam le múinteoirí ach ag an am céanna, b'fhéidir é, ach ag, ag an tús ceapaim go, go roghnóinn, like, dá mbeinn ann ar an gcéad lá, táim cinnte go roghnóinn Hugo. Ok, t- yeah, t- tá mé leat ansin.

Braitheann sé ar an bhfear but ag an am céanna mm tá an ceart agat. Brón orm Al chuir mé isteach ort agus tú i mbun cainte ansin. Ní féidir linn dearmad a dhéanamh ar Dale freisin, bhí mise i ngrá leis chomh maith. No. A tusa agus na bloody tattoos. Ó tá mé gafa leis na tattoos. Ach ba as, nárbh as an Albain dó, no? No. No. Oh yeah no yeah b'as. Cén, an raibh seisean agus Abbie riamh mar lánúin?

míshásta léi mar gheall nach raibh sé ráite le Abbey go raibh Mary agus Jake lena chéile. B'shin an nós cuma anois. Níl na daoine sin le héinne eile. So it's cuma. Thaitn sé go mór liom go raibh rud ann like bíonn gach duine ag gearán faoi Love Island agus tá fhios a'm go mbíonn sé an an diúltach i mbealaí áirithe ach ag an am céanna taispeánann sé rudaí maithe ag an am céanna like ar nós cairdeas idir mná, you know, mná ag tacú lena chéile, a bheith ag labhairt go hoscailte ach seachas aon rud mar sin, siamsaíocht a bhí ann. Bhí rud uainn sa. Bhí rud uainn. Bhí leadrán an domhain orainn ar fad agus rud greannmhar a bhí ann so caithfidh mé a rá Tuigim na hargóintí ar fad, glacaim leo ach ba chuma liom an samhradh seo. An samhradh seo chugainn nuair a bheidh gach rud ar oscailt beidh mé i beidh mé níos. Beidh muidne uilig sa bhaile. Ní bheidh mé ag dul chuig an gym chomh minic sin Al. Ní níl mé in ann múineadh riamh arís but. Yeah I mean rinne Hugo é so. Níl mé ag iarraidh a bheith ar an ar ar chaighdeán Hugo. An aontaíonn sibh leis an gclár mar choincheap? go hiomlán. Is cuma liom, le bheith fírinneach. Bhfuil fhios a'd, ceapaim go bhfuil deireadh, deireadh ag teacht leis an, an stíl teilifíse sin. Yeah, toisc go bhfuil like tuiscint níos fearr againn anois ar chúrsaí meabhairshláinte. Ní féidir leat daoine a chur.

Agus lean sé ar aghaidh ar feadh tamaill ró fhada. Agus le clár iomlán, uair a chloig iomlán. Agus cé cé go raibh sé deacair féachaint air, tá mé sásta gur go raibh go leor daoine den tuairim nach raibh sé de cheart ag na stiúrthóirí é a thaispeáint, mar léiríonn sé sin go bhfuil like tuiscint níos fearr againn ar chúrsaí meabhairshláinte agus ar. dhaoine agus ar an chine daonna san iomlán like nach bhfuil sé de cheart againn daoine a chur ar scáileán mar sin. Yeah. Tá an tá an-chuid brú i gceist leis, like níl duine ar bith foirfe, like ní fhéadfaimis dul ar an teilifís agus a bheith foirfe 24 uair in aghaidh an lae, 7 lá den tseachtain like Tá drochlaethanta agus drochuaireanta againn ar fad. Tá an ceart agat, like tá mé leat ansin. Tá mé cineál ag smaoineamh go mbeidh deireadh leis sna blianta beaga atá amach romhainn. Yeah, ní bheadh ionadh orm muna raibh sé ar siúl an bhliain seo chugainn. Ach le an rud nó Glacaim leis sin, aontaím libh go hiomlán agus is breá liom é! Is breá liom é! Is breá liom é ar fad! Is breá liom é! Níl aon rud níos fearr ná breathnú ar daoine atá ró flippin dathúil ar an teilifís like gach oíche. Níl aon rud rudaí níos fearr. Ní raibh aon rud eile le déanamh againn. No, ní raibh. Ach. Ba é sin an rud ab fhearr le déanamh ag an am ach go ginearálta. Yeah. Like, an rud ná, tá mé ag rá, oh yeah, bhí sé go maith mar a bhíomar i lár paindéime, i lár dianghlasála, ach bhreathnaigh mé ar chuile bhliain eile chomh maith. Go, oh, go díreach. Chuile bhliain eile. Bhí mise ar laethanta saoire sa Spáinn uair amháin, gach uile oíche bhí mé os comhair na teilifíse ag breathnú ar Love Island. I was like, níl mé ag cailliúint amach ar chlár. No, níl mé chun catch up a dhéanamh, tá mé ag breathnú air. Creidim sin 'cause like níor thosaigh mé ag breathnú air go dtí na bliana so Ach an bhfuil muid gafa le grá? An é go bhfuil muid gafa le grá? Tá an an gafa? tsochaí. Tá muid gafa le grá. Yeah. Toisc, like, mar dhaoine tá muid i gcónaí sa tóir ar nascanna agus Yeah. caidreamh a dhéanamh le Mm. daoine thar timpeall orainn. Yeah. Ní Yeah, ní sin adhradh. ní oileán muid, you know? Yeah. Like tá muid ag iarraidh go mbeadh muid le daoine Le daoine. éagsúla. Yeah. Tá sé sin nádúrtha. Tá, like, tá an ceart agat, tá an méid sin cláracha teilifíse ann atá

No, ní raibh siad air ag an deireadh agus now bhí si- dúirt siad go mbé- you know go mbeadh trioblóid ann dá dá em slí beatha amach anseo. Now, cheap mé go mbeidís iontach air ach agus nach mbeadh sé chomh chomh dona is a bheadh Love Island mar shampla ach em ach eh. Mar bíonn tú ar fa- ar episode amháin agus sin é. Yeah. Agus bhí an-suim acu

Cuirfidh mé m'ainm, a dhúlra. Oh no. Cos dhéanfadh dúlra é. Cé fan gé? An ndéanfaidh mé? Yeah! Tá an treoir againn. Yeah, tá an seans is fearr agat. Yeah. Cé fan gé? An ndéanfaidh mé? Yeah! As tá an treoir againn. Yeah, tá an seans is fearr agat. I mean, Yeah. tógaim an-dáiríre mé féin i mbealaí áirithe agus is féidir liom, like, braitheann sé ar an rud. Nílim ag rá go ndéanfaidh mé é mar ní dhéanfaidh mé ach ag an am céanna, ag an am céanna, dá mbeadh,

I mean níl aithne ag mo chomharsana orm but sin rud Átha Cliathach is dócha. Fáilte go dtí an Pale. To hell or to. Ah but yeah no tá an ceart agat, tá an cineál an tsochaí gafa le like cúrsaí grá agus. Is breá liom grá do like an rud ná má bhím ag léamh leabhar grá bhíonn ann, má bhím ag féachaint ar an teilifís Tá mise really tá an aisteach grá mar bhíonn is ann. breá liom grá nuair atá sé ar scáileán i leabhar rud mar sin but nuair a fheicim é sa bhfíorshaol ábhar like PDAs agus leithéid Like tor book age dom on escape age dom coffee is cause like Neil Main on again I just yeah. Neil Main on again Brian Sharon Rhodes yeah yeah it's okay but like nor eka mocharja sauce le dinna oh my god yeah. never ní swear yeah so like bhí bin an saoir a ceap Love Island agus spinné Love Island il an gra oh nach ra daine ag caiintear Twitter ó oh, oh, saoil na gail go fi like il an gra a chrothú ar TG4 bunaithe ar saol na Gaeilge. Más rud é nach raibh Merck curtha i Casa Amor Bheinn ar buile, sorry, just saying like. Is bombshells muid ina staraí. An t-ochtar againn ag an am céanna, boom boom boom boom boom. I ndiaidh a chéile. Tá an ceart agat, just siúil muid isteach ar fad isteach le go like boom. Nó ar ar an mbád amach go dtí Inis Meáin. Le cóta báistí agus. Cosúil le like Ex on the beach.

Ní féidir linn daoine a an. No ní féidir Ok b'fhéidir cúpla peileadóir B'fhéidir á sure na peileadóirí Tyrone Altas nó peileadóirí Mhaigh Eo freisin ó cuirfidh mise ar aon nós fáilte roimh an pheileadóir as Maigh Eo leis an ponytail ó O'Hara an a rud cinnte O'Hara O'Hara.

Ok cé eile a bhí- a bhí acu? I mo dhuine a bhuaigh na geansaí níl fhios agam cén t-ainm Oh dár. yeah yeah yeah cén t-ainm d'iad. Thirst trap an bhó. Eisean i- uimhir 13 ar em ar ar an Tyrone. Is breá liom gur cuimhin leat na huimhreacha! An sin an t-uimhir is fearr liom. Uimhir 13? Cén fáth? Cuimhin leis an freisin é sin. Abair linn agus abair leis na héisteoirí.

anseo nó aon Gaeilgeoir, is féidir leat dul i dteagmháil linn ag. Gael underscore gals. Más peileadóir, here on here. le gaelgals at gmail ponc com. Más mian leat a bheith an-rómánsúil ar fad, seo chugaibh ár seoladh baile. No, níl mhaith go raibh aige. Mo, mo, Sárú mo theach. mo blood type, no. Bhfuil buille faoi thuairim agaibh ar éinne eile a bheadh sa chlár? Maidir le Cár mbeidh sí ar siúl? Club na Féile. Bhuel seo Oileán an Ghrá. So Inis Meáin. Inis Meáin. Ciorclóir. Na mBlascaod. An Trá Bháin. Ceantar na nOileán. Agus Róisín mar láithreoir. Ó yes.

But dúirt sí liom, ceapaim go mbíonn sé ar an bpáipéar, ar ar an gcluasa. Dhéanfadh sé sin ciall agus bheadh eisean an-mhaith. An féidir liom gabh mo leithscéal ainm baineann a chur chun cinn i gcomhair cothromaíochta? So cé a bheadh go maith i saol na Gaeilge?

i Knock Peig. Mar dúirt sí sin 100 bliain ó shin. Ach seachas anseo, anso a bhéas i gceist. Agus tá orainn shoutout na seachtaine a dhéanamh anois. An chéad shoutout na seachtaine den dara sraith. Wú! Agus táimid ag iarraidh shoutout a thabhairt do Áine Ní Bhreisleáin agus Póilín Nic Géidigh chomh maith atá ag obair anois mar léiritheoir agus tá siadsan ag obair ar Bladhaire lena chéile, an clár raidió Is fearr an riara i saol na Gaeilge. Bíonn sé iontach. Tá sé molta do mo mo na mic léinn atá agam sa choláiste anois. Ó bróid é. Yeah mhol mé éisteacht leis. Is breá liom é toisc go mbíonn sé nua-aimseartha ach fós bíonn ábhar le ceol sean-nóis le cloisteáil air. Yeah. Sin an sin an rud gur aoibhinn liom faoi. Is fearr an meascán. Yeah tá sé go hálainn. Tá sé foirfe. Tá sé foirfe. An-nua-aimseartha ach fós. Ní féidir an cur síos sin, tá sé chomh hiontach sin. Agus cuirtear cuirtear fáilte roimh nuachainteoirí ar an gclár labhairt faoin méid atá ar siúl acu leis an teanga, cuirtear fáilte roimh cainteoirí dúchais teacht ar an gclár agus labhairt faoin méid atá ar siúl acu leis an teanga. Tá sé go hálainn agus tá Áine go hálainn freisin. Táimid ar fad gafa léi. So bíonn sí ar siúl gach Déardaoin agus gach Aoine idir 3 agus 5 agus de ghnáth bíonn pacáistí áille.

Tá réalt inár measc mar go bhfuil Sinéad Ní Scolaí ainmnithe i gcomhair Réalta Óg na Bliana ag na Gradaim Cumarsáide! Woo! Tá sibh ró-dheas, cur magadh. So, tá oraibh ar fad vóta a chaitheamh. Níl, níl rogha agaibh. Má tá sibh ag leanúint na Gael Gals like tá oraibh vóta a chaitheamh do Shinéad. Más rud é go bhfuil sibh ag iarraidh vóta a chaitheamh dom, bheinn thar a bheith buíoch ar ndóigh ach tá réaltaí áille eile i mo mheasc sa chatagóir. Is féidir libh Gradam 3 a sheoladh chuig an uimhir 5 1 5 5 1 5 0 0 más mian libh vóta a chaitheamh dom. Agus tá sé sin ag amharc ar an méid seo, ní ceart é. So céard é arís? Just ar eagla na heagla? Gradam 3 chuig. 5, 1, 5, 0, 0. Agus déan é nó níl rogha. Níl rogha. Ach like más rud é go bhfuil sibh ag iarraidh na réaltaí eile a fheiceáil tá siadsan go mór le moladh freisin, tá na sonraí ar fad ar shuíomh idirlín an Oireachtais. Tá muidne claonta i dtreo Sinéad. Agus beidh go deo. Agus beidh go deo. Tá sibh rólách. Agus ar an nóta sin tá muid ag caint thar ama faoin am seo, ceapaim.